Ndị be anyị ekele m unu n'ihe onyonyo taa abịara m ka m gosi unu ka m si wee si ofe ọkwụrụ nke bụ iricha ịracha aka ofe ọkwụrụ nke nọkarịrị ofe ọgbọnọ yes so ofe a ị ga-eji ya wee ri nri onuno ọbụla masịrị gị ọkwa ị na-eno ya ọ na-aba ntokom ntokom ọ gịnị dị ị chọọ ka ị mara ka m si wee si ofe a biko Kirie ihe onyonyo a ruo n'isi ifu ka m si wee me ya ngwa ugbu a anyị ga-ebido ihe a bụ ọkwụrụ nke anyị ga-eji wee sie ofe a anyị ga-ebu n'ụzọ wee samasịchacha ya ọfụma anyị sachasịsịa ya ehe kwa ị fụ na otu unu si enene ya ugbu a ọkwa na ọkwụrụ a ka m na-asa ị ya-afụ na asachasịala m ya so ihe ọzọ anyị ga-emekwanụ ọzọ wụ ibe ya ebu m ụzọ wee bepụgodo isi ya then i wee bezie ya bezie ya kịrịkịrị ụzọ ọwụna i si wee chọọ unu afụ na ugbu a ana m ebe ya achọchahọ m ya kịrịkịrị ahụ na otu a size a ka m chọrọ okay ka anyị na-agakwanụ Looking for the perfect kitchen to deal with. I got your back on this. So anytime, any place where you dey. Mira's, Mira's kitchen. Mira's kitchen dey for you. Mira's, Mira's kitchen. Mira's kitchen. so kịta unu afụgo anyị ebechaana the ọkwụrụ o nwekwana ihe ọzọ m mere nke gosiri na ọ ga-eji wee nọ anọ ka ọgbọnọ ewere m ụfọdụ that is ekpobute m obere ehe nke unu na-enene n'efere ugbu a m ti ha na blender wee kwọọ ya aga m akwọ ya ka ọ dịtụ smooth mana ọ bụghị na ọ ya-adịcha otu ahụ okay ọ ihe m mere ebe a so ọ nke a ga-enyere ọgbọ ọkwụrụ aka ọ lọọ ka ọgbọnọ karịa ọgbọnọ though ọ bụhọ mmadụ niile na-achọ ya ntu a but mostly otu a ka m si alike isi ya na be m ọkwa unu afụ na ugbu a amechaala m ya tikwanye ya n'efere m mechazie edesa m ya n'otu nga desi ya one side kịta anyị mesigo with the ọkwụrụ ihe ọzọ bụ akwụkwọ nri nke anyị ga-eji wee sie ofe ehe ihe m na-e-use ebe a wụ spinach asasịsịgokwanụ m ihe niile ọ dị ma nwa ọcha so ihe ọzọ wụzi ibe ya kịrịkịrị n'ụzọ ọbụla nke ị ga-esi wee use i mesịa ya i desi ya one side ọ ga-erugokwanụ mgbe anyị eji siwe ofe a maka oge adịhọ nke a bụ ite m so ihe ọzọ bụzi anụ a ga-eji wee sie ofe eji m anụ ewu esi asachasịgo m ihe niile so awụnye m anụ ahụ n'ite wụnye okporo wụnye azụ ndụ m ihe niile adịgokwanụ ọcha so agbagha m ya tọnụtụ m ya nwantị so ihe ọzọ wụzi awụnye m onions mụ then ọzọzikwa wụ awụnye m em season cube m that is Maggi m ehe ị ya-awụ ya n'ụzọ ọbụla nke masị gị "Ah, anyị esi ofe a nnu anya ha anya mbanụ so etikwanụ m ya nnu kịta atọnụọ m ya ka ihe niile wee gakọọ ọfụma ihe ọzọ m tizikwa bụ mmiri okporoko okporoko esiela m ya esi so mmiri ya ka m werekwanụ wee m wechazie ya atọnụọ m ya kwuchie ite ka ihe niile mee gịnị yee
Oge na-adịghị anya nekwa agakwa m inene ihe m siri n'ọkụ ekwela ka ekwentị narị gị uche n'ihe i siri ee anachiekwa m inene ihe m siri nekwa ihe niile eyiela so ihe m mezi agụpụta m azụ na okporo because achọghị m ka ọ gbarịsie n'ime ofe ihe a ka m na-eme kịta ehe ajirila m nwayọ na-agụsịsị ya na-agụsịsị ya m gụsịsịa azụ a edosa m ya ofu akụkụ ị dịhọ careful nekwa ka ị kwụ ọtọ wee tachaa ihe niile a so ihe ọzọ m mere bụ ihe a wee okporoko ahụ nke m gwara unu na m siri i ne ya anya ị fụ na o deena so ewerukwanụ m ya wee na pọtụ ahụ m ji esikwa nri nke ahụ anụ dị na ya ihe ọzọ m mere mgbe m were ya atọnụọ m ya so ihe ọzọ anyị emekwanụ gịnị ịkwakọ ngwongwo anyị ji esi nri so etikwanụ m magi nke anyị ji esi nri ihe ọzọ bụ etitịkwa m ya ụzụza powder Hmm, anyị esi ya ụzụza wee ghara ịdị amakwa m ka ọ dị though ọ dịkwa optional so nke a wụ crayfish nke m na-awe ị wụ ka o si wee masị gị awekwa m ebe o buru ibu so eti m ose ndụ m eti ka o si wee masị gị nke a wụ mmanụ nri awee m mmanụ nri m wechaa ya atọnụọ m ya m tọnụchaa m fụ na ọ gakọọna ekwuchie m ya ka ọ wee sụọ ọfụma ma mmanụ nri wee yekwa anụ oge na-adịghị anya nekwa ka m nachie ga nene ihe m siri n'ọkụ ekwekwala ka akụkọ ma ekwentị napụ gị uche n'ihe ị na-esi nekwa ihe nke a taa takpọsịa nke gị agwụla hmm. so atọnụchala m ya kịta ọ bụzi ọkwụrụ nke ahụ nke m kwọrọ akwọ ka m were ya m wee ya atọnụcha m ya ka ihe niile wee mixie ọfụma o mixichaa ekpuchie m ite ka ọ wee sụọ ọfụma ọ sụọ ọfụma ị fụ ọlụlọ ya pụta after mgbe m tichaa the ọkwụrụ so ihe niile agaziela ọfụma ugbu a so agakwana m gaa chekie pot nekwa ya ka ọ na-asụ gịnị ka m meziri ọzọ atọnụọ m ya m tọnụchazie wee woru nke a cut nke a chara acha wee wezie because anyị chọrọ ị na-atakụta dis ọkwụrụ n'ofe nekwa ya m na-awi m ji nwayọ na-awi ana m atọn ihe a na-emekwana ya ka a marụ na ọka nkuko buru ibu so at the end n'ihe niile emechaa wechaa the ọkwụrụ atọnụkọọ m ihe niile ihe niile agazie ọfụma so ihe ọzọ m mekwa mgbe m mesiziri ihe a bụzi ịga woru okporo m na azụ m jiri nwayọ wee na-eti ya wee na-atọnụ ya because ofe a a na-esi a na-atọn a na-esi a na-atọn nekwa ihe niile is almost done kịta ewerụzi m akwụkwọ nni m ti m na-eti ana m atọnụ ka m si wee gwa unu a na-esi a na-atọnụ a na-esi a na-atọnụ so emegidekwa m ihe a until adị m satisfied with vegetable akwụkwọ nni nke m tiri ehe so m mechazie eji m nwayọọ wee na-atụ ya azụ ndụ m ka ọ ghara ịgbarisi so mgbe m mechaziri ihe niile atọnụkọọ m ya wee mechie ite ka o just hitie for just one minute ọ ya ha akarị i mesịa ihe niile ugbu a ị chọkwa icheke for nnu na ogiri bekee gị ka ị ma na ihe niile atụkwala okay so i mesizie ya emechie ya just for one minute ka ofe anyị gbọkọọ